ewonu ndị ọma na-ekiri ihe nkiri anyị tata ana m anabata unu na nkụzi vidio nke SMC DAO ọzọ na vidio a aga m akụziri gị ka ị ga-esi jiri Trust Wallet gị wee gote Wikicat site na Pancake Swap Poocoin Bogged Finance maọbụ kwa site na DEX ọbụla ị maara n'ime nke a anyị ga-abanye n'ime Trust Wallet anyị ugbu a ịbanye na Trust Wallet gị ga-agba mbọ hụ na itinyere ego na ụdị BEP20 ọbụla ị maara dịka BUSD maọbụ Binance Smart Chain mana ọ ga-aka mma na itinyere ego a n'ụdị Binance Smart Chain maka na itinye n'ụdị BUSD token a ga-anarakwa gị ego gas site na Binance Smart Chain ya mere anyị ga-etinye ya na Binance Smart Chain ka ọ dịrị anyị mfe imesịa nke a anyị ga-agazi gaa nabata Wikicat n'ime Trust Wallet n'ime nke a anyị ga-ene anya na mgbada hụ ebe edere add token pịa ya bụ add token aka a ga-anabata Wikicat ime Trust Wallet ugbu a ịpịa add token aka ọ ga-ebutere gị ị ga-ahụ ebe edere esere akara mgbakọ n'elu aka ekpe gị pịa ya aka na nke izizi netwọk ị ga-agba mbọ hụ na ọ dị na Binance Smart Chain ọ bụrụ na ọ dịghị ịgbanwe ya nke abụọ contract address ị ga-eje na ọgbakọ wikicat nke dị na telegram debanye CA n'ime ebe a a ga-ezitere gị contract address nke wikicat ị ga-edepụta ya chighazie azụ na trust wallet gị gaa pịa aka na paste ka ekwentị gị debanye ya ekwentị ga-ejikwa aka ya debanye ihe ndị ọzọ dịka name symbol na decimals ọ debanyesịa ụzọ ọzọ ị nwere ike isikwa wee dete akara wikicat nke bụ contract address a bụ site na CoinGecko maọbụ CoinMarketCap imesịa nke a anyị ga-ene anya na mgbago n'aka nri gị pịa aka na save wikicat abatago na Trust Wallet gị ugbu a anyị ga-abanye na pancake swap gaa gotezie wikicat ugbu a ị nee anya na mgbada ị ga-ahụ ebe edere browser nee anya ọfụma na mgbada pịa aka na browser debanye n'ime ya pancake swap finance debanye pancake swap finance mee ya ka ọ gaa nwee ntakịrị ndidi ka ihe wee gaa ọfụma abatago ebe a ime pancake swap gbaa mbọ hụ na ọ dị na bnb smart chain ijikọtazie wallet gị nakwa na pancake swap mee ya etu a imesịa ya wallet gị ga na-egosi etu a anyị ga-enezi anya na mgbada ebe edere trade pịa aka na trade a ka anyị banyezie gaa gote wikicat n'ime pancake swap ị pịa aka na trade ọ ga-ebute gị ihe dị etu a ebe ị ga-ahụ bnb one i nwe na wallet gị i nee anya na mgbada ị ga-ahụ ebe e dere cake ị ga-agbanwe cake a tinye ya na wikicat ị ga-apị ị ga-edebanye wikicat n'ime ebe a ọ ga-ebutere gị wikicat site na coin market cap pịa aka na import pịa aka na i understand nakwa import wikicat abatago n'ime pancake swap ị ga-enezi anya ebe e dere slippage slippage wikicat bụ 2.0 ya bụ abụọ mana na nkụzi anyị ga-ewelite ya enu ka o nwee ike gara anyị n'atụfughị oge ya mere anyị ga-apịa aka ga-agbanwe wikicat slippage

ihe ị ga-edebanye n'ime ya bụ 0.5 ya bụ 0.05 bnb ka anyị ji egote wikicat ugbu a ihe ọ pụtara bụ usdt iri na abụọ i nee anya na mgbada ị ga-ahụ wikicat one o bupụtara anyị nezie anya na mgbada ị ga-ahụ ebe e dere swap pịa aka na swap a gbaa mbọ hụ na ihe niile dị ka i si chọọ pịa aka na confirm swap ọ ga-echigha azụ na trust wallet gị ebe ị ga-ahụ ihe ndị ọzọ pịa aka na confirm ị ga-etinye ihe ndị kwesịrị itinye ị ga-enwezi ntakịrị ndidi ka pancake swap jiri aka emetọpụ ihe ndị ọzọ fọdụrụ

ị fụrụ ya wikicat abata ebe a n'ime trust wallet ọnụọgụ one i goro ị ga-ahụ ya n'ime ebe a wikicat dị na ime coin market cap ya mere ị nwere ike isikwu na trust wallet hụ ọnụ ahịa wikicat dị n'ahịa ugbu a i nee anya ị ga-ahụ na wikicat arịgo enu ugboro iri asatọ ọ rịgo enu ugboro iri asatọ na anọ ị fụrụ ya etu a ka ị ga-esi gote wikicat na dex ọbụla ị chọrọ ma na poocoin ma ọ bụ na bogged finance ndewonụ daalụnụ maka ịnọnyere m na nkụzi vidio a ana m ene anya ịhụ unu na vidio ọzọ na-abịanụ daalụnụ unu ndị ọma na-ekiri ihe nkiri anyị